Mzimu wa Wafumu Liya ndabwera ndi nkhani. Nkhani yake yokhudzana ndi mayi amene akulira kuti mwana wake anaphedwa. Mayi ameneyu akuti mwana wake anaphedwa ndipo mayi ameneyu amachokera ku Zomba. Mayi ameneyu anali ndi mwana. Mwanayo dzina lake ndi Adani. Adani adali mnyamata amene anali ndi mkazi komanso banja labwino. China chilichonse chinali bwino. Amakhala mwamtendere ndipo mwachikondi. Koma tsiku lina kwawo kunabwera mtsikana. amene amatchedwa Ainesi. Ainesi anali mwana wa mnzawo amayi ake. Ainesi adachokera ku Joni. Nde atachoka ku Joni adapita kunyumba kwa mayi ake a Adani kokaona. Kenako adayamba kuchenza. Akuchenza izi ndi izi anafunsa mayi ake a Adani, Kodi Adani amatani? Mayi ake a Adani ananena kuti, amangokhala amathamangisa timabizinezi ta mmuzi monga ukudziwa life ya ku Zomba. Zosatira zake Ainesi adauza mayi ake adani kuntchito kwathu kuli malo. Pamalopo pafunika munthu. Nde ngati ali ndi passport ndingathe kuntani kuntenga tipite limodzi mayi ake adani anali osangalala pozindikira kuti Ainesi waonesa chikondi. Anamuuza Ainesi okay ndakuva koma ndidikira adani ndimfotokozere. Atamufotokozera adani Adani anali osangalala pozindikira kuti mwayi wake mwina ukubwera kudzera kwa Ainesi. Adani analibe passport, anathamangathamanga mpakana passport adapangitsa. Atapangitsa passport ankadikira ndalama za transport kuti mu nthawi imeneyi Ainesi holiday yake idali itatha. Kenako anamuza Adani, uziwa chani poti panopa ulibe ndalama ya transport nde ndilole ineyo ndipite ndikafika kumenekoko tizilumikizana ukazayipeza uzandiuza panali pa 1 march 2026 Ainesi adanyamuka atafika ku joni kuja amalumikizanabe kenako adani anayipeza ndalama ija atayipeza anamuza Ainesi ndalama ija ndayipeza ndingathe kunyamuka Ainesi anamuza adani pita ukadule tikiti tikiti ija inadulidwa china chilichonse chinali bwino Ndipo mayi ake Adani adali osangalala pozindikira kuti mwana wawo akupita ku dziko lachilendo. Zotsatira zake bansi inanyamuka. Atafika mu Jonzi anamuimbira foni Ainesi. Ainesi foni yake siimagwira. Adani anali odabwa chifukwa chakuti Ainesi amadziwa. kuti Adani akubwera nde phone yake sikugwira zukhala bwanji? Zosatira zake anadikira dikira adaona kuti phone ija sikugwirabe kenako adaimbira phone mayi ake ine ndafika mu depoti koma phone ya Ainesi sikugwira mayi ake anamulimbisa mtima usakhale ndi nkhawa mwina phone yake pali vuto lina lake ingodikira Adani anati okay koma mayi panopa ndili ndi njala chonde nditumizireni ndalama ndigule chakudya mayi ake adathamangisa ma fayilo anatumiza ndrama, adani anagula chakudya, tsiku limenelo linatha phu! Iye uja akudikirira, ayinesi foni sizagwira. Nde mawa lake adani ataona kuti ah anthu aja sakubwera anayimbiranso foni mayi ake, amayi ndagona muno mu depoti ayinesi sanabwere chonde ngati kuli kotheka nditumizireni ndrama ndizibwerera. Mayi ake anati eh panopa nde zavuta sindikubisira ndrama ndilibe komabe ndithamangathamanga. Chonde, ndipatse nthawi. Mayi ake amasaka ndalama. Mosakhalisa foni inalira. Aines ndi amene ankaimba. Hello, hello, uli kuti? Adani ananena kuti ndili ku basi ndikudikirabe mpakana pano palibe munthu amene akubwera kuzanditenga, Aines anamuza Adani. Pepa undikhululukire, ndatumiza munthu oti abwere azakutenge, monga ukudziwa ineyo sindili ku Jubeki ndili ku Cape Town nde munthuyo akutenga, Akakutenga muzibwera limodzi kuno ku cape town. Adani anali osangalala after 2 3 minutes munthu ujadi anafika. Ndiwe adani? Anati eya. Anamuuza ok chabwino tiye tizipita. Anatengana. Ali mu njira akuti adani anangopanga ngati munthu wamisala. Zosatira zake mayi ake a adani adalandira foni yochoka kwa munthu uja. Mwana wanu kuno akupanga ngati wamisala. Mwana wanu sali bwino. Mayi ake a Adani anali odabwa pozindikira kuti mwana wawo anachoka kunyumba ali wabwinobwino. Chochitika ndi chani? Zotsatira zake mayi ake a Adani anamuza munthu uja, usavutike mwanayo ingonsungani nditumiza transport, azibwera basi. Anthu aja anati ok chabwino ndiye mmayi ake Adani amasakasaka transport ija izi ndi izi, zosatira zake mawa lake mmayi ake Adani anayimbiridwa foni mwana wanu kuno wapanga ngozi, mayi ake Adani anali odabwa chifukwa chakuti ananena kuti mwana wanu uja kuno wapanga ngozi ndipo wamwalira, mayi ake Adani mtima unali osweka pozindikira kuti mwana wawo sadzamuonanso. Nde anali ndi mafunso koma opanda mayankho? Chachitika ndi chani? Kodi mwana wangayi nangomtumiza kumeneko ndi cholinga choti akaphedwe? Ndiye panopa mayi ake Adani sakutha kukhulupilira kuti mwana wawo anapangadi ngozi kapena anachita kuphedwa chifukwa chakuti ma picture a ngozi palibe. China chilichonse chokhudzana ndi ngozi palibe. Panopa mtembo wa Adani uli ku motchale akudikira kuti aziupititsa ku malawi nde ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake titengelepo phunziro akuluakulu ngati munachoka ku malawi nkufika ku joni thokozani mulungu ngati muli pa ntchito munaipeza thokozani mulungu munchina chilichonse chimene mukupanga thokozani mulungu adani anali ndi masomphenya ndipo mayi ake anali ndi chiyembekezo chikhulupiliro choti mwina moyo wawo ungathe kusintha koma zotsatira zake Nkhani imene ikubwera ndi yomvetsa chisoni. Akuluakulu, mu china chilichonse chimene mukupanga, kumathokoza Mulungu. Ngati muli ndi moyo, thokozani Mulungu.